Sos dòichi cussizeris de opositzione de su Comune de Nùgoro custu manzanu ant presentadu una motzione de isfidùcia contra su presidente de su Cussizu Comunale de Nùgoro, Fabritzio Beccu, cunforma a s'artìculu dechenobe de s'Istatutu Comunale. S'acusa est de aer violadu unas cantas normas de su TUEL, a manera particulare s'artìculu duchentos e bintisete. Una motzione chi, sichinde sa norma, si depet discùtere non prima de tres e intro deche dies si depet botare a iscrutìniu segretu. Sas cajones de custa initziativa las ant ispricadas custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta sos cussizeres de opositzione Claudia Camarda, Basilio Brodu, Peppe Montesu, Tore Sulas, Pierluigi Saiu, Mara Sanna, Leonardo Moro, Graziano Siotto e Viviana Brau. In sa chistione de s'intrada in Cussizu de Madalena Roich s'opositzione cuntestat su fatu chi mancari sa delìbera de surroga l'apan abotzada su nobe de Santu Gabine oje nd'an presentada un'àtera, botada petzi dae sos trechi cussizeris de magioràntzia, una protzedura illegìtima, secundu s'opositzione, chi pedit contu a su presidente Beccu acusadu de no èssere super partes ma de apogiare sa magioràntzia de su sìndicu Andrea Soddu. Totu sos cussizeris intervènnios ant torradu a su mitente sas acusas de sa magioràntzia de violatzione de sa democratzia e de àere secuestradu a sa cussizera Roich. S'opositzione at pedidu sas dimissiones de su sìndicu Soddu chi at oramai una magioràntzia resèstiches e at pedidu de dare oramai sa paràgula a sos tzitadinos. Su Cussizu Comunale de Nùgoro s'est riuniu pro botare su subentru de sa cussizera comunale Madalena Roich e pro fàchere espònnere a su sìndicu Soddu s'ischema de rendicontu de sa gestione pro s'esercìtziu finantziàriu duamiza e dechesete. Sa sètia s'est aperta chin su votu in favore de su subentru de sa cussizera de magioràntzia Marilena Roich, Eleta in sas listas de La Base in su duamiza e bìndichi a su postu de Eleonora Angheleddu nominada assessora e chi intrat a su grupu de Italia in Comune, s'opositzione no at botadu. Semper in s'interi de sa sètia su cussizeri Adriano Catte eletu in su Psd'Az, a pustis tramudadu a su grupu mistu, at dau a ischire chi at a andare a su grupu consiliare Scegliamo Nuoro chi espressat su sìndicu Soddu e diventat su prus mannu chin chimbe cussizeris. In d-una nota su Comune ispricat chi custu manzanu su sìndicu Soddu at presentau in cussizu su resurtau de amministratzione chi est de chimbe virgola ses milliones de euro, unu millione e trintases miza euro sun s'avantzu de sa gestione de cumpetèntzia duamìza e dechesete. Rispetu a s'obietivu de finàntzia pùblica est istau registrau unu parègiu de bilànciu. Su sìndicu Soddu at nau chi custu est su primu rendicontu chi lis permitit de tancare chin d'unu avantzu de amministratzione ampru de chimbe virgola ses milliones de euro, unu resurtau de primore arribbau gràtzias a s'impinnu de s'amministratzione pùblica. Unu ziru virtuale in Nùgoro in su zassu smart gallery punto taulara punto net pro connòschere sa sienda archeològica, architetònica, culturale, enogastronòmica sua e pro dare sa possibilidade a sos visitadores de si fàchere un'idea de su chi ant pòdere bìere andande de pessone a bisitare s'Atene Sarda. Custu su progetu Smart Gallery, ideau s'annu iscolàsticu passau dae sos istudiantes de sas classes cuarta A, B, D de s'ITC Salvatore Satta de Nùgoro in collaboratzione chin sa sotziedade Taulara. Su progetu de Alternàntzia iscola-traballu Smart Tour, isvilupau in s'àmbitu de su programma de sa Regione Sardigna Tutti a Iscola, lìnea B-due, durau sessanta ores, sessanta oras, l'ant mandau a dae in antis sos pitzinnos sichios dae sos espertos Salvatore Floris e Luigi Murru de sa sotziedade Taulara de Nùgoro, Dae sos tutores iscolàsticos Maria Vittoria Angioi e Marco Corrias chin sa referente de sede Vina Cherchi. Su progetu l'ana presentau custu manzanu in s'interi de un addòbiu fatu in s'Auditorium de s'ITC Satta. Disacatu ambientale e omicìdiu colposu sunu sas ipòtesis de reatu, pro como chentza indagaos, chi s'acatan in su fascìculu apertu dae sa Procura de sa Repùblica de Casteddu pro sa morte de sa fèmina de baranta bator annos Tamara Maccario in s'ìnteri de s'alluvione de sas dies coladas in su 'e Casteddu e pro sos dannos cajonaos dae sa fùria 'e s'abba. Su sostitutu procuradore Rosanna Allieri, chi at apertu su fascìculu, Est isetande una relata dae sa forestale supra sa morte de Tamara Maccario e una supra sos dannos cajonaos in Caputerra, Casteddu, Assemini e Uta. In s'ìnteri in su Sarrabus sichini a chircare Nicola Campitello, su pastore campanu de trintot'annos, chi non s'acatat prusu dae su deche de Santu Gabine die de s'alluvione. Pro su chi pertocat su contu de sos dannos, in custas dies sos Comunes e sa Protetzione Civile chin Argea an a deper valutare su disacatu chi diat deper arribare a belle chentu milliones de euro. S'alluvione ch'at ispèrdiu infrastruturas e aziendas e fatu dannos pesantes a sa produtzione agrìcula. Sos finantzieris de sa cumpagnia de Nùgoro ant denuntziadu a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro duos dipendentes de unu distribudore. Dae sas indàgines diat pàrrere chi ch'apan picadu dae sos balanzos aziendales chentu trinta miza euro. Sos finantzieris, acabada un'indàgine cumplessa coordinada dae su sustitutu procuradore Emanuela Porcu, ant acassadu un'atividade illìtzita ordia bene dae duos dipendentes a dannu de unu distribudore de carburante de Nùgoro, Sa finàntzia at pòtiu cumprovare chi dae sa cassa de s'impiantu, dae su duamiza e sèichi a sos primos meses de su duamiza e decheoto, mancabat unu tantu de dinare in contante, fintzas de trechentos e trinta euro a sa die. Custa faina favoria dae sa fidùtzia de su mere at frutadu a sos duos dipendentes belle chentu trinta miza euro. Dae sas indàgines de sos finantzieris de sa cumpagnia de Nùgoro est resurtadu chi sos dipendentes, acabada sa zorronada, Tancaban sos contos ponende unu balanzu prus bassu rispetu a su tantu incassadu. Sa diferèntzia chi si ponian in butzaca la cumpensaban creschende sos incassos fatos chin bancomat e cartas de crèditu. Dae prima die de su duamiza e dechennoe sas digas de su Coghinas, de s'Artu Frumendosa e de su Taloro an a torrare a sa Regione. Sas istruturas, comente prevìdiu dae sas delìberas de sa Giunta Pigliaru, las at a gestire s'Enas, s'Ente abba de Sardigna. Su regime nou l'an ispricadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta su presidente Pigliaru, s'assessore a sos traballos pùblicos Edoardo Balzarini e s'amministradore ùnicu de Enas Giovanni Sistu. Sa diga prus importante est sa 'e su Coghinas, chin d'una capièntzia de prus de duchentos baranta milliones de metros cubos. Cada annu nde ponet a disponimentu otanta-novanta milliones pro sa Sardigna nord-otzidentale. Su sistema de su Taloro ponet a disponimentu otanta milliones e su sistema de su Frumendosa àteras dechinas de milliones. Chin custa atzione, at nau Balzarini, acabamus un'atividade aviada in su duamiza e batòrdichi pro su recùperu de sas digas gestias fintzas a oje dae s'Enel. Sas primas delìberas las aiat propostas s'assessore a sos traballos pùblicos de tando, Paolo Maninchedda, oje, at sichiu Balzarini, totu sos bacinos de s'ìsula sun gestios dae s'ente ùnicu. S'amministradore ùnicu de Enas at nau chi s'interventu permitit de àere a disponimentu a manera direta resursas chi como Enas garantit a prus de a pustis de su permissu de s'Enel. Sa diga de su Taloro est sa nostra, si torrat a sa Regione cherimus su dinare chi balanzan dae s'isfrutamentu de su territoriu nostru. A lu narrer est Efisio Arbau, sìndicu de Ollollai e presidente de s'Unione de sos Comunes de sa Barbàgia, chi mentovat sa delìbera de sa Giunta Regionale chi torrat a sa Regione e las afidat a s'Enas, s'Ente Abba de Sardigna, sas digas de su Coghinas, de s'Artu Frumendosa e de su Taloro. Amus ischiu dae sos giornales chi sas digas chi produin energia idroeletrica colan a s'Enas, ma nemos nos at pediu nudda. Fintzas a oe sas digas las aiat in concessione s'Enel e sa Regione at fatu acordos in su territoriu nostru, iscrivet Arbau. Cussa de su controllu de su territoriu e de sos cèspites chi si produin est una batalla istorica de sa Barbagia, chi aiat zai batiu in Cussitzu regionale deo chin d'una interrogatzione, ue apo pediu de isòrbere sa chistione de s'achiria a s'asienda regionale de sas centrales idroelètricas chi s'Enel possediat a manera illezìtima. Como su passu de fàghere est de dare a sos comunes, menzus a su cussòrtziu imbrìferu montanu de su Taloro, sa gestione de sas resursas, sutalìniat Arbau. Si depet costituire unu sistema idroelètricu democràticu chi permitat a sos territòrios interessados dae sos bacinos de àere unu torracontu econòmicu adeguadu. Sos carabineris de sa cumpagnia de Jerzu chin sos collegas de s'istatzione de Casteddu Pirri e s'iscuadrone liportadu Cassadores de Sardigna an arrestadu in crìmine tres pessones acusadas de possessu de droga pro la bèndere e secuestradu deche chilos de mariuana. Sos arrestados sun duos zòvanos de Nurri de bintitres e trint'annos e un'òmine de chimbantanobe de Casteddu. S'atividade de sos militares est cumintzada sas dies prima in s'artu de Nurri ue fini pessande chi bi fit unu tràficu de droga intre 'e Sarcidanu e su 'e Casteddu. Ponende fatu a unu de sos arrestados, sos militares sun arribbados a unu terrinu agrìculu de su comune de Casteddu in localidade Santu Larentu, ube an bidu sos tres òmines brincandeche una rete e intrande a intro de una centrale de pompàgiu pùblica de s'abba. In cussu mamentu sun intervennios sos cassadores de Sardigna chi an cassau duos de sos arrestaos contipizande sos fundos de cannabis zai siccaos. S'ater'omine l'an arrestau impessu fora de su fravicu. Sos militares an acatau belle deche chilos de mariuana in intro de duos saccos e chimbanta fundos de cannabis indica artos belle duos metros pro un'otantina de chilos in totu chi ch'an isperdiu.

Custa s'idea de s'initziativa Il Nobel incontra i Nobel, Grazia Deledda incontra Dario Fo, promòvia dae s'ISRE, s'Istitutu Superiore Regionale Etnogràficu. Sa prima editzione, chi at a cumintzare su bintises de Santu Gabine pro acabare su bintises de Jannàriu de su duamiza e dechenobe, l'an presentada custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in Biblioteca Satta, su presidente de s'ISRE, Giuseppe Pirisi, su diretore generale, Manuel Delogu, su sìndicu de Nùgoro, Andrea Soddu, Jacopo Fo, fizu de Dario Fo, prèmiu Nobel pro sa literadura in su millenovichentosnovantasete, Jaele Fo, neta de s'artista, e Francesco Muscau, diretore artìsticu de su progetu. Su presidente Pirisi at nau chi su progetu fachet adobiare a Dario Fo, s'ùrtimu italianu a bìnchere su Nobel pro sa literadura, e Grazia Deledda, prima e ùnica fèmina italiana a lu bìnchere in su millenovichentos e bintises. Est un'omàgiu a s'iscritora nugoresa e a s'atualidade sua, at nau Pirisi, chin una punna dòpia. Torrare a bocare a pizu su valore literàriu de custa fèmina galu oje pacu apretziada chi est istada unu tzigante de sa literadura. Sa Giunta regionale pedat a su Ministeru de sas Polìticas Agrìculas notìssias sicuras supra su tempus chi bi cheret pro reconnòschere a Argea Sardigna sos recuisios pro poder èssere unu suzetu pacadore. A lu pedire est sa cussizera regionale de su PD, Daniela Forma. Sa Regione Sardigna, nat Daniela Forma, at fatu totu su netzessàriu pro su reconnoschimentu de s'Agentzia regionale Argea comente organismu pacadore, imbiande sos documentos a su Ministeru de sas Polìticas Agrìculas a primos de agustu. Su Ministeru però depet dare notìssias sicuras de su tempus chi bi cheret pro sa verìfica de su rispetu de sos critèrios prevìdios dae su regulamentu de sa Commissione Europea chi istabilit sas conditziones pro su reconnoschimentu de sos organismos pacadores. Sa possibilidade chi sa Regione Sardigna potat fàchere cantu prima non petzi s'istrutòria ma fintzas sa liquidatzione e su pacamentu de sos azudos agrìculos, concruit Daniela Forma, diat èssere un'oportunidade manna pro su sistema agrìculu regionale intregu. Su gup de su Tribunale de Casteddu, Roberto Cau, at cundennau a Mario Puddu, ex sìndicu de Assemini, coordinadore de su Movimentu Cinque Stelle in Sardigna e candidau a guvernadore a sas regionales, a un'annu de recrusione pro su reatu de abusu de ufìssiu. Su gup at acolliu sa richiesta de cundenna fata dae su PM Marco Cocco. Fit su duamiza e bìndichi, Puddu fit sìndicu de Assemini Cando tres cussizeris comunales de su movimentu aiana presentau un'espostu ube accusaban a su sìndicu de aer mudau sa pianta orgànica de su comune tramudande una dirigente e ponende a su postu suo àteras duas pessones. Paris a Puddu an cundennau a s'abocau Francesco Murtas chi tando fit in su grupu de traballu de su sìndicu. Sa dipendente tramudada a un'àteru ingàrrigu s'est costituia parte civile Puddu a pustis de sa letura de sa sentèntzia at dau a ischire in Facebook chi ritirat sa candidadura a sas regionales. Oje est una die trista pro mene, iscrivet, sa sentèntzia m'iscunnortat ca deo sico a pessare de aer fatu su dovere meu in s'interesse de sos tzitadinos. E mancari sa cundenna siat diferente meda dae cussas chi semus abesos a bìere in custos annos, Dae chie nos amministrat e guvernat est netzessàriu a non cajonare dannu a sa fortza polìtica chi deo istimo e in sa cale credo. Duncas, sichit su sìndicu, s'ex sìndicu de Assèmini, faco unu passu a coa, galu prima e ponende a banda su regulamentu, e ritiro sa candidadura mea a sa presidèntzia de sa Regione. Elisucursu, gestione e coordinamentu de totu s'emergèntzia e urgèntzia in su territòriu natzionale, trasportu de sàmbene e òrganos e, in sos meses imbenientes, s'ativatzione de su nùmeru de emergèntzia europeu chent'e dòichi. Est s'Areus, s'azienda pro s'emergèntzia urgèntzia chi at sa base sua in Nùgoro. Custu manzanu, presentes sas autoridades civiles, militares e religiosas, an inaugurau a manera ufitziale sa sede noba, ube in passau bi fit su cumbentu de sas monzas carmelitanas, unu fràvicu de propriedade comunale torrau a nobu medas annos fachet pro diventare sa sede de s'universidade e ube como b'est unu de sos pilastros a fundamentu de sa sanidade regionale e chi sa Regione diat pòdere comporare pro lu fàcher diventare sa sede definitiva de s'Areus. A s'inauguratzione ant picau parte s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru, chi at saludau fintzas a nùmene de su presidente de sa Regione Pigliaru, su presidente de su Cussizu regionale Gianfranco Ganau, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu, su diretore generale de Areus Giorgio Lenzotti. Bi fin fintzas sos dirigentes e sos operadores de Areus e ATS, sos rapresentantes de sas istitutziones e sos cussizeris regionales de su territòriu, don Pietro Mula at beneitu s'istrutura operativa zai dae una paja 'e meses. In sa situatzione polìticu-amministrativa de su Comune de Nùgoro intervenit su cussizeri de centru-sinistra Leonardo Moro chi mutit in càusa su sìndicu Andrea Soddu e sa giunta sua in sa gestione de unas cantas vertèntzias chi sun a filupende dae meses. Moro nde mentovat tres in particulare pro sas cales at presentau fintzas interrogatziones chi no an àpiu mai risposta. At pediu a ite puntu sun sas proceduras prevìdias pro dare s'ingàrrigu a su garante de sos diritos de sos detenutos de Badu e Carros. At pediu contu de de su museu Ciusa e de s'archivu istòricu Satta chi sun tancaos e de su centru intermodale, at pediu pro ite est tancau su cantieri, ma sèmpere chentza àere risposta peruna. Chi custa amministratzione oramai non siat prus lezitima, iscrivet Moro, si biet dae sos fatos. Petzi chin sas dimissiones si podet faveddare a beru de sensu de responsabilidade e rispetu pro sos tzitadinos. Sa fortza e sa tostorronia de sos sìndicos difendende su pianu de sas periferias, paris a su traballu mannu de coordinamentu e azudu de s'Anci, ant permìtiu de bìnchere una batalla de importu mannu pro su benidore nostru, una bìnchida pro totu sos tzitadinos, mescamente pro sos chi istan in territòrios metzanos che a sas periferias de sas tzitades nostras. A issos, oje, Andat su pessamentu meu e sa gana de bìere a Nùgoro diventande una tzitade chi a beru ponzat sas periferias comente tzentru de protzessos culturales e sotziales de sa comunidade. Custas sun sas paràgulas de su sìndicu Soddu chi at nau faveddande de su resurtau arribau a pustis de meses de batallas, Pro àere su finantziamentu de su bandu de sas periferias, Nùgoro at a picare unu finantziamentu de decheoto milliones de euro chi at a mòghere dinare pùblicu e privau pro unu valore de belle sessanta milliones de euro. Su sìndicu Soddu, chin su presidente de s'Anci, Antonio De Caro, e chin totu sos àteros sìndicos chi ant picau parte a su progetu, si leghet in una nota, at traballau sena pasu pro mudare sa detzisione de su guvernu chin su decretu millipròrogas, chi previdiat de mutzare sos fundos de su Pianu natzionale de sas periferias. A pustis de unu pore de addòbios in Roma e de una batalla pro torrare sa misura varada dae su guvernu Renzi, chi finantziabat prus de trechentos tzitades italianas, su finantziamentu est istau cunfirmau pro totu sos progetos in gradatoria. S'isport pro istare bene in su corpus e in sa mente. Istrumentu pro che brincare sas làcanas intre sas pessones ponende a banda sa conditzione econòmica, sociale e religiosa. Su fùbalu a chimbe comente istrumentu de integratzione intre edutores, patzientes, familiares e sotziedade civile. Custu su messàgiu chi cheret dare sa 'e nove editzione de su torneo de fùbalu Un calcio all'esclusione e al pregiudizio. organizadu dae su sòtziu Senza Riserve, fatu dae sos utentes de su Dipartimentu de Salude Mentale de Nùgoro, dae sos familiares, dae sos operadores sanitàrios e dae sos tzitadinos pro promòvere sa salude mentale in su territòriu. Su torneo l'ana fatu custu manzanu in sa Palestra Coni de Nùgoro, ana partetzipadu, sas iscuadras de sos dipartimentos de salude mentale de sa Sardigna, un'iscuadra de sos pitzinnos de Uliana, sa Corrasi Junior e sos Fedales setanta bàtoro de Nùgoro. Una manifestatzione promòvia e organizada in collaboratzione chin su Centru Diurnu de su Dipartimentu Salude Mentale de sa Asl de Nùgoro chin su contributu de sa Fondatzione de Sardigna. Pro totu su manzanu duncas in su campu de sa Palestra Coni ana jocadu sas iscuadras chi ana aderiu a custa bella faina. S'ergàstulu est sa pena chi l'at dadu sa Corte de Assise de su Tribunale de Nùgoro a Alberto Cubeddu, bintiduos annos de Otieri Acusau de sos omicìdios de Gianluca Monni, decheoto annos de Orune, e Stefano Masala, bintinove annos de Nule, chi a oje galu non s'acatat. Omicìdios fatos su sete e s'oto de maju de su duamìgia e bìndighi. Su zuze Giorgio Cannas, presidente de sa Corte de Assise de su Tribunale de Nùgoro, at letu sa sentèntzia custu portaedie e inpessu colada sas chimbe. Su verdetto at acolliu sa tesi accusatoria fatta dae su Pubblicu Ministeriu Andrea Vacca e at cunfirmau sas richiestas de cundenna. S'imputau, assistiu dae sos abbocaos Mattia Doneddu e Patrizio Rovelli, at ascurtau a sa muda sa cundenna a su carcere a bida. In àula sos familiares de Gianluca Monni e de Stefano Masala, su babbu de Masala, pagu prima de s'essida de Cubeddu dae s'àula, iscortadu dae sos agentes de sa politzia penitentziària, l'at abochinadu como torra·mi a Istèvene, ca de su fizu non s'ischit nudda dae sa die chi mancat. Pro sos omicìdios de Monni e Masala est istadu zai cundennadu a bint'annos, chin sentèntzia de segundu gradu, Paolo Enrico Pinna, dechenobe annos de Nule, fradile de Cubeddu. Eris dae Nùgoro est cumintzau su ziru chi at a durare duas dies de sa Lega in sa provìncia. S'addòbiu chin sos rapresentantes de su movimentu de Salvini l'ana fatu in sa sala Terfidi e ana partetzipau unu pore de tzitadinos, S'inzale chi sa Lega e su programma suo in sa provìncia 'e Nùgoro puru est intrende in cussa chi unu tempus fit sa rocaforte ruja de sa Sardigna. Fin presentes su comissàriu regionale de sa Lega pro sa Sardigna, su deputadu in gàrriga Eugenio Zoffili, sos duos vicecomissàrios, su deputadu Guido De Martini e Dario Giagoni. A lis dare su benevènniu est istadu Pierluigi Saiu, cussizeri comunale de Nùgoro chi de una paja 'e meses est intradu a su movimentu Lega Salvini Premier. Sos rapresentantes de su movimentu ant faeddadu de sos programmas e de sas propostas chi sa Lega cheret mandare a dae in antis siat in su Guvernu natzionale siat pro sas eletziones regionales, a comintzare dae sas propostas pro sas zonas internas. Totu sos interventos ant faeddadu de s'ausèntzia de su Guvernu regionale in su territòriu de Nùgoro chi est istada prus forte de aterube. S'ispopulamentu de sas zonas internas est frutu de sas polìticas de mutzaduras a sa maconatzina chi ant corfiu su coro de sa Sardigna. Oje sos addòbios los ant fatos in Ottana e in Uliana. Francesco Manca, vicesegretàriu provinciale de su PD, Intervenit in sa chistione de sos fundos pro su pianu de sas periferias torrados a ponner dae su guvernu Conte chi an a permìtere a Nùgoro de àere sos decheoto miliones de euro chi an a arribare a sessanta chin àteros finantziamentos pùblicos e privados. Su recùperu de sos decheoto miliones pro sas periferias de Nùgoro, si at a èssere cunfirmadu in sa manovra finantziària, iscrivet Manca, est de sicuru unu fatu profetosu chi depimus apretziare totus, a manera particulare pro s'impinnu chi su presidente natzionale de s'Anci Antonio Decaro de su PD at garantiu pro totu sas tzitades interessadas. Abarran sas dudas ligadas a su fatu chi su Comune de Nùgoro no at ammaniadu a tempus suo sa progetatzione netzessària chi at postu in perìculu sa cunfirma, gai comente est capitende pro àteras òperas pùblicas, cumintzende dae su centru intermodale, chi arriscana de no èssere acabadas. Soddu, sichit Manca, dae s'anci natzionale at àpiu un'àtera possibilidade pro evitare un'àteru disacatu pro sa tzitade. Non che la depet ispèrdere ca no est capassu de esercitare su ruolu de capu polìticu de un'amministratzione chi oramai no at prus lezitimidade polìtica e, prus pagu puru, de popularidade. Sos finantzieris de su grupu de Terranova an arrestadu duas pessones e secuestradu mesu chilu de droga in su portu de sa tzitade cadduresa. Sos arrestados sun duos tedescos isbarcados chin d'unu camper dae una nave chi fit arribende dae Genova. A pònnere in allarme sos finantzieris est istadu su cane antidroga Semia. Cando lis an pedidu de si firmare pro unu controllu, Sos tedescos an rispostu chi issos cossumian droga a fitianu e lis an cunsignadu una paja 'e grammos de marijuana. Ma su cumportamentu de su cane antidroga at cumbintu sos militares a perquisire menzus su mezu. In intro 'e su bagagliu an acatadu chentubaranta grammos de marijuana, baranta grammos de hashish, baranta grammos de anfetamina e ozu de hashish. francubullos de LSD. Sos militares an acatadu peri una pianta grassa de duchentos chimbanta grammos fata a fitas e lassada siccande in intro de su mezu. Dae sas analisi an iscopertu chi fit su Cactus San Pedro, originàriu de su Sudamèrica e dae su cale si podet otènnere sa mescalina chi est una droga allucinògena forte meda. In làmpadas de su duamizedechioto su tantu de crèditu a sas impresas sardas est minimadu a deghe vìrgula duos miliardos de euros. Rispetu a s'acabu de su duamizesèichi sas impresas sardas an bidu minimande sa disponibilidade de crèditu de unu vìrgula oto miliardos de euro. Ponende a pare sos primos ses meses de su duamizedechioto chin su matessi perìodu de su duamizedechesete, Sa minimada est de su nobe virgola sete pro chentu mentres sa mèdia natzionale est de su ses e mesu pro chentu. Su prètziu de su dinare est de sos prus artos in Itàlia, bàtoro virgola unu est su tassu mèdiu natzionale contra a su ses virgola duos de cussu sardu. Pro sas impresas minores est de s'oto virgola oto pro chentu contra a sa mèdia natzionale de su ses virgola oto pro chentu. Custos numeros sun essios a campu custu manzanu in Casteddu in s'interi de su cunvegnu Credito e il suo futuro per le micro imprese della Sardegna una strada stretta ma possibile l'at promoviu sa CNA Sardigna e s'Artigiancassa e in s'interi de su cunvegnu an analizau s'andamentu de su creditu in Sardigna chi biet sempes prus penalizadas sas impresas minores.